mar tuigim i gceart an scéal agus tá 'fhios agam de ghnáth ná labhartar puinn mar gheall ar an dteanga ach ar úsáid na teanga i gcúrsaí ealaíne nó ceoil nó pé rud é agus bhí an rud an-chuid éagsúlacht ann inniu ach de ghnáth táim an-eagraithe ach an tseachtain seo, coicíos ó shin, chuireas glaoch ar Bernice agus dúirt léithi Cá bhfuil an rud so ar siúl? mar bhí sé scríofa síos agam, bhíos ag cuimhneamh air, Lá Fhéile Bríde nó rud éigin, bhí sé scríofa síos agam don dara lá agus bhíos déanach agus bhíos ag tiomáint trí Béal Átha an Ghaorthaidh agus thit rud amach dom nár thit amach le, le blianta fada, bhíos stopaithe i mBéal Átha an Ghaorthaidh ar feadh, ar a laghad deich nóimeantaí agus dúirt, Jeez, cad, traffic jam i mBéal Átha an Ghaorthaidh? agus bhíomar ag dul thar an droichead má tá aithne agat ar ndóigh, téann tú síos tríd an sráidbhaile agus ansan trasna an droichid ar an dtaobh eile. Agus tar éis deich nóimeantaí stopaithe agus bhí ag meacht carr ar charr ar charr agus chuamar dtí'n dtaobh eile den rud agus bhí seisear ag comhrá i lár an bhóthair cosúil ná raibh aon rud sa domhan ag cur isteach orthu agus bhí na na gluaisteáin siar ar feadh leathmhíle agus just ag caint leo is cuimhin liom nuair a bhíos-sa óg agus agus rugadh agus tógadh mise i i gCorca Dhuibhne agus ins na laethanta san bhíodh na héinne ag tiomáint capaill, bhíodh capall agus cairt age na héinne agus bhíodh aithne age na capaill ar na capaill eile. Agus dá bheifeá ag meacht, dá mbeadh d'athair ag meacht dtí áit éigin agus dá gcífeadh sé you know Paddy Forde nó duine éigin ar an mbóthar agus stopfadh an capall agus ansan thosnódh sé ag ithe ar thaobh an bhóthair agus bheadh m'athair ag caint lé Paddy Forde nó rud éigin. Ach dá mbeadh, dá mbeadh sé ag troid lé Paddy Forde lá éigin agus é ag teacht ar ais ón creamery mar a thugaimist air, agus stopfadh an capall anyway agus chaithfidís a bheith seo Come on! Come on! Ach you know is é seo an chéad uair le blianta blianta fada do chonaic mé a leithéid. Ach bhí bhí Colm ag caint níos luaithe go an rud a fhoghlaimíonn tú ar dtúis ná ó ó do mhuintir féin so bhí i i mo líon tí-se bhí aon dhuine dhéag agus ní bhfuaireas amach ar feadh blianta blianta fada ina dhiaidh sin gur tógadh sinn ar fiche acra i gCorca Dhuibhne, agus is mór, is mór an obair é sin do m'athair gur éirigh leis aon dhuine dhéag a thógaint, agus b'in sar a raibh an dole lé fáil, agus ins an am céanna bhí mo, mo sheanmháthair, máthair mo mháthair, agus máthair agus athair, m'athair, so mo sheanathair agus mo sheanmháthair, dhá sheanmháthair, sa tigh céanna. Uair amháin bhí sé dhuine dhéag sa tigh, sé dhuine dhéag. Agus b'in é an saol a bhí ann agus tá sé deacair anois é sin a chur i gcomparáid leis an saol atá ann inniu agus, An rud is mó is cuimhin liom ó thaobh na Gaelainne dó, agus níl mé ag caint faoi Gaeilgeoirí an uair sin, ach nuair a théimís isteach sa Daingean thuigeamair ná raibh puinn meas orainn mar mhuintir na tuaithe, mar ón dtuath ab ea sinn, agus ní raibh puinn meas ar an nGaelainn ins na caogaidí, deireadh na gcaogaidí agus na seascaidí. Ní raibh puinn meas ar an nGaelainn agus ní raibh muintir an Daingin ag iarraidh Gaolainn a labhairt agus is mór an t-athrú atá tagtha anois má théann tú sa Daingean bíonn daoine ag ligint orthu go bhfuil Gaolainn acu agus tá i bhfad níos mó Gaolainn age daoine ná mar a bhíodh an tráth sin. Táim ag caint faoi sin mar baineann sé leis an scéal iomlán. Nuair, nuair a d'fhágas an Ghaeltacht. Bhíos naoi mbliana d'aois agus chuir mo mháthair suas mé go dtí aintín i dTiobraid Árann agus chuas suas i mí Feabhra agus nuair a tháinig mé ar ais i mí Lúnasa is cuimhin liom dul isteach go dtí an seomra go dtí mo sheanathair agus níor labhair sé ach Gaolainn agus bhí dearúd déanta agam ar mo chuid Gaolainne. is rud é an-ait is deich mbliana d'aois bhí dearúd déanta agam ar mo chuid Gaolainne agus do thosnaíos ag caint Gaolainn agus dúirt jeez tá sé seo an-ait ar fad bhfuil Gaolainn caillte agam laistigh de sé mhí ach is rud tábhachtach é i mo shaolsa mar thuigeas ón lá sin like bhí saghas switch i mo cheann agus dúirt ná déan é sin arís just i slí éigin dúirt Sé mhí Ghaelainn imithe agus tá roinnt mhaith de mo dheartháireacha is deirfiúracha nach bhfuil ábalta comhrá a chimeád as Gaelainn ins an lá atá inniu ann agus táim féin imithe ón nGaeltacht ó 1962. Bhuel, táim ag obair sa Ghaeltacht anois ach like bhíos imithe blianta blianta fada agus ní raibh aon tuiscint agam ar thábhacht na Gaelainne i mo shaol ach insa slí sin nuair a chuaigh mé ar ais agus dúirt mé caithfidh mé labhairt le le mo mhuintir féin agus Labhair mé leo i nGaolainn i gcónaí. Sort of scéal beag eile a chuir isteach ar mo shaol nuair a bhíos seacht mbliana déag chuas go dtí Bleá Cliath ag déanamh agallamh ar phost agus baineann sé seo le uncail a bhí agam bhí sé ins na Gardaí sergeant bhí sé sergeant in the guards agus thug sé síos me chun an t-agallamh a dhéanamh. Agus dúirt sé liom an oíche roimh ré, dúirt sé you have to go to Mass agus dúrt right agus anyway níor éiríos agus ní chuas go dtí an Aifreann. Agus thug sé isteach mé go dtí an agallamh sin, is cuimhin liom bhí sé ar chúinne Westmoreland Street díreach in aice le O'Connell Bridge agus díreach agus mé ag fágaint an ghluaisteáin dúirt sé liom young man.

screw you, geobhaidh mé an post seo, in ionad you know a bheith Do mharódh rud mar sin thú uaireanta ach an tslí a d'fhéachas air ná I'll show you agus gan dabht ná fuaireas an post sin ach táim á rá san mar baineann sé leis an dearcadh atá anois arís ó cá bhfuilimid agus cé chomh tábhachtach is atá sé agus tá sé sin bainteach leis an méid a déarfaidh mé libh mar Nuair a chuaigh mé thar lear agus scéal beag eile chuas go dtí Alaska agus nuair a bhaineas amach Alaska bhí mo dheartháir ann ach ní dúrt leis go raibh mé ag teacht agus nuair a bhaineas amach Fairbanks Alaska nuair a bhí an píplíne ar siúl agus chuaigh mé isteach go dtí an árasán ina raibh mo dheartháir ag maireachtaint agus bhí sé timpeall fiche céim faoi bhun reo an t-am san, twenty below zero nó rud éigin mar sin, agus chuas isteach. Ní raibh sé ann, ní raibh radharc air in aon áit. Agus siúlaíos san árasán síos agus suas agus bhíos ag rá, OK, you've done it, tá sé, tá, tá cacamas déanta ar fad den jab an uair seo. agus bhíos ag éisteacht agus mé ag siúl síos is suas an halla agus chuala guthanna Éireannacha ann agus istigh i seomra amháin bhí triúr dearthár ó Chonamara, Folans ab in an ainm a bhí orthu, agus chnagas ar an doras agus do labhras leo agus is cuimhin liom do labhras leo as Gaolainn. Agus dúirt duine acu liom I don't speak that effin language anymore, it's the language of the effin poor. Sin 1974. Sin, sin é an saghas dearcadh a bhí ar an nGaolainn ins na laethanta sin. agus chuir sé sin iontas orm ar aghaidh ansan roinnt blianta go dtí San Francisco agus bhíos ann agus bhí, bhí taithí múineadh agam agus do bhuileas lé fear, iar-Gharda arb ainm Louis Roche agus dúirt Louis liom, fuair sé amach go raibh Gaolainn agam agus dúirt sé wouldn't you ever teach Irish here in San Francisco agus dúrt leis. Gotta be flippin jokin me, Louis, I said, we can't even get people in Ireland interested in the damned language, let alone teach it in San Francisco. Ach, na haon uair a bhain le Louis, dúirt sé liom, you know, caithe tú, caithe tú a dhéanamh, caithe tú a dhéanamh, caithe tú a dhéanamh, agus dúirt, ok, fine, fine. Déanam mé é. So, fuir is amach conas certification a gháil chun gael na bhúine i San Francisco agus in san bhliain 1980, Chuireas m'ainm isteach i leabhar éigin agus bhí timpeall, you know, caoga leathanach ann agus má thuigeann sibh six point type, just scríbhneoireacht beag beag bídeach agus na mílte ranganna ar fáil agus chuireas isteach, you know, Gaelic one agus ní dheineas aon saghas fógraíocht in aon chor agus dúrt, ach bhíos ag fáil ollamh don rud. Ní dheineas aon fhógraíocht in aon chor. Agus ansan nuair a chuas isteach an oíche sin agus bhíos ag rá liom féin, ní bheidh éinne ann. Ní bheidh éinne ann. Mar, just six point type, ceithre mhíle cúrsa nó mar sin. Chuaigh mé isteach ins an tseomra agus bhí slí sa tseomra do tríocha duine, tríocha duine, go hiomlán. Cé mhéad daoine a bhí ann, ceapann sibh, ar an bhfógraíocht sin? Cé mhéad duine a bheadh ann? Go raibh maith agat. Naocha trí. Naocha trí. I mean, agus táim ag rá na rudaí eile libh mar nuair a tháinig sé sin aníos agus dúrt liom féin, naocha trí duine, gan aon saghas fógraíochta. d'aon sórt agus ansan nuair a bhíos ag caint leo agus ag tabhairt stair na teangan agus mar sin dóibh agus dúrt liom féin Jesus ní féidir liom naocha trí duine a mhúineadh, ní, ní oibreoidh sé, ní oibreoidh sé in aon chor. So dúrt leo yeah very, very hard language to learn agus you know fuaireas amach gur you know bhí cuid acu ann you know just cad é an ainm, daoine a fhoghlaimíonn teangacha éagsúla, cuid acu agus bhí daoine just go raibh baint éigin acu le Éirinn. Ní raibh ann ach Éireannach amháin, pian sa tóin ab ea é, ach ní raibh ann ach Éireannach amháin. Ach na daoine eile is, is Meiriceánaigh agus daoine ó thíortha éagsúla a bhí ann. Ach lean an rud san ar aghaidh ar feadh roinnt blianta. Agus an fhadhb ba mhó a bhí agam leis sin ná ní raibh aon slí chun teacht ar leabhar Gaolainne. Ní fhéadfá teacht orthu As the man says, for love or money, ní fhéadfá teacht ar leabhar Gaolainne. So, an rud a dhéanainn na haon uair a théinn abhaile go dtí mo thigh féin i gCill Chúile i i gCorca Dhuibhne, théinn suas sa phress agus raghainn ag cuardach seana leabhair a bhí ann agus cad a bheadh ann ná Peig Sayers agus M'Asal Beag Dubh agus Jimín Mháire Thaidhg. Now, tóg rudaí mar sin sall agus. síl iad a mhúineadh i San Francisco nó i Silicon Valley. Agus cén tuiscint atá aige daoine i gcnáimhseán a bhíodh aige Peig, you know? Ach an rud, an rud, cheapas tú, áit ar caithfidh mé rud níos deise a fháil. So bhaineas-sa féin an-thaitneamh as Jimín nuair a bhíos óg agus is cuimhin liom má, éinne atá, a léigh Jimín is cuimhin libh an áit go gcuireann sé whiskey isteach ins an min don ghandal, ok? So, cheapas go raibh sé seo like an-ghreannúr ar fad, I mean má tá aithne agat ar ghandal, ceapfaidh tú go mbeidh sé, go bhfuil sé greannúr. Ach nuair a bhíos ag gáirí fén rud seo agus mé ag múineadh Gaolainne i Silicon Valley, bhíodar a rá, cruelty to animals. So, chun scéal níos giorra a dhéanamh de, tá na haon rud ceangailte le chéile. Tabharfaidh mé scéal amháin eile a chuirfidh an rud ar fad i bpictiúr daoibh, an fáth go bhfuilim ins an áit ina bhfuilim faoi láthair. Bhíos i bhfeighil, bhíos ag obair i Silicon Valley agus bhíos i bhfeighil, ionad traenála agus bhí timpeall 30 duine ag obair dom agus bhíomar ag múineadh ranganna teicneolaíochta mórthimpeall an domhain, áiteanna éagsúla. Bhí ceann de na múinteoirí a bhí ag obair dom, bhí sí, now cuimhnigh, bhí, bhíomarna i San Jose, California, right? Ach bhí an bhean seo ag múineadh rang thuas i Ottawa, Ceanada. Agus bhíosa ag ithe lón lá amháin, agus fuaireas glaoch ar an ghuthán agus dúirt sí What's wrong, Tom? I said What's wrong with what? Dúirt sí Well, what's, what's wrong with the computers? Agus dúirt Janet, you, aren't you in Ottawa? Agus dúirt sí Yes, yes, I'm in Ottawa. I said Well, why are you calling me? She said Well, there's something wrong with the computers and it's not on our side. Agus bhí suite ansin i gcithe mo lón Agus d'fhéachas amach tríd an bhfuinneoig agus bhí stoirm ann agus bhí splancan ar siúl. Now, an rud a tháinig chugam an lá sin ná, má chuireann splancan i San Jose isteach ar ranganna in Ottawa, tá an teicneolaíocht againn chun aon rud is féidir linn a dhéanamh. ó aon áit sa domhan. Ok? So, sin iad na píosaí de phictiúir a tháinig le chéile domsa gur bheartaíos go dtiocfainn ar ais go dtí Éirinn agus go gcuirfinn rudaí ar siúl mar ó thaobh amháin den scéal má fheiceann tú na pictiúirí beaga seo de na scéalta beaga, drochmheas ar an dteanga sa bhaile, daoine ins na Stáit Aontaithe ag rá Ba mhaith linn go mór, go mór, go mór an teanga seo a fhoghlaim, naocha trí duine ag teacht isteach nuair ná fuil aon saghas fógraíochta á dhéanamh. Agus dúirt liom féin, is féidir linn rudaí mar sin a dhéanamh ón nGaeltacht. So b'in é an fáth agus sin é an fáth go bhfuilimse anois lonnaithe i mBéal Átha'n Ghaorthaidh, cathair mhór roinnt míle suas an bóthar uainn. Agus an fáth gur chuireas é i mBéal Átha an Ghaorthaidh ná, I mean, do chuirfinn in iarthar Chiarraí é mar b'in é mo bhaile dúchais féin ach cheapas go raibh sé rófhada ó gach rud. Nuair a d'fhéachas ar Bhéal Átha an Ghaorthaidh agus theastaigh ó mo bhean chéile imeacht in aice leis an bhfarraige agus dúirt, right, Béal Átha an Ghaorthaidh. oibríonn sé, agus do bhíos tar éis teacht ann cúpla bliain roimis sin, agus do chonaic mé foirgneamh Ionad F. Chonaic mé an foirgneamh F for Fitzgerald, agus dúirt liom féin, That's it. Sin é atá uaim, an foirgneamh seo, agus tiocfaidh mé ar ais go dtí an foirgneamh seo i gceann cúpla bliain. Agus tháinig mé ar ais i 1999. Agus do labhair mé le Údarás na Gaeltachta agus dúirt teastaíonn an foirgneamh seo uaim agus like ní raibh aon eolas agam faoi grants agus deontaisí agus ráiméis mar sin agus táim ag rá ráiméis fós mar gheall air ach thógas an foirgneamh sin agus thosnaíos Bard na nGleann. Ach bhí fhios agam an uair sin agus tá fhios agam fós, ní féidir leat slí beatha a dhéanamh i gcúrsaí Gaolainne amháin, caithfidh tú rud éigin eile a dhéanamh. So, an rud a bhí i gceist ná, déanfaidh mé scríbhneoireacht teicniúil, tuigeann mé, tá eolas agam ann agus déanfaidh mé é sin ó Bhéal Átha'n Ghaorthaidh agus ansan déanfaidh mé rudaí eile. So, an chéad bhliain, thosnaíos i mí Aibreáin, thosnaíos Bard na nGleann agus an scríbhneoireacht teicniúil. Má tuigeann sibh cad é an rud scríbhneoireacht teicniúil, Tá Colm imithe, a bhfuil, an fear a dúirt ná léann sé na Manuals. Yeah. Ok, bhuel, bhíos chun a rá le Colm, bhuel, sin é toisc na Manuals sin. Ná léann tú. So, thosnaíomar ag scríobh na Manuals sin agus ansan timpeall sé mhí ina dhiaidh sin, thosnaíos Litríocht dot com. Agus b'é bhí i gceist agam ná go mbeadh Leabhartha Gaolainn le fáil, gach áit ar domhan. Agus nuair a chuas isteach go dtí an Áis, Foras na Gaeilge atá anois orthu, bhíodar, Bord na Gaeilge a bhí orthu an uair sin, agus dúirt leo cad a bhí ar siúl agam, ní raibh tuairim, tuairim dá laghad, dúirt leo are you, you know, an bhfuil sibh ag déanamh margaíocht ar na leabhair seo agus. Mar nuair a chuas isteach ar dtúis, cheart dom a rá, siar dhá bhliain, chuas isteach go dtí an áis i 1997 mar bhí jab beag agam le déanamh ag déanamh comhairleoireacht IT do Bhord na Gaeilge agus shiúlaíos isteach sa seomra seo agus tá an seomra cúig uaire níos mó ná an seomra atá anseo agus tá sé lán ón úrlár go dtí an síleáil le leabhartha Gaolainne agus dúirt. Mother lode. In ainm Dé, cad as a tháinig na leabhair seo ar fad? Like, ní fhéadfá aon leabhar a aimsiú in aon áit. Agus ansan chuireas an ceist, an bhfuil sibh ag déanamh aon saghas margaíocht orthu? Agus dúradar, oh yeah, táimid. Agus dúirt, bhuel, cén saghas margaíocht atá sibh a dhéanamh? Agus dúradar, oh, sure, tá Pádraig sa ghluaisteán le fón póca. 'Sé Pádraig sa ghluaisteán le fón póca. B'in an mhargaíocht. Agus dúirt, cad, cad faoi an, cad faoi an margadh domhanda? Agus dúradar, oh yeah, bhuel sure, like, cuirimid pacáistí sall go dtí siopa leabhar i Nua-Eabhrach agus siopa leabhar i Minneapolis anois is arís. Agus dúirt, bhuel, tá an margadh domhanda ann. Ní, ní raibh aon tuiscint fén spéir in aon chor go raibh a leithéid ann. So nuair a Nuair a chuas ar ais i mí Meán Fómhair 1999 agus dúirt, teastaíonn uaim an rud a thosnú, thugadar amach mé féin agus mo mhac agus m'iníon agus mac dearthár liom chun lóin agus bhí seisear nó seachtar acu san, gan dabht, lón saor ar an Stát. Agus thugadar uair a chloig ag argóint liom mar dúrt leo, dúradar, cén saghas leabhar a theastaíonn uait a dhíol agus dúrt, gach leabhar. Agus dúradar, Ní féidir leat é sin a dhéanamh. Agus dúirt, Cén fáth nach féidir liom é sin a dhéanamh? Ní féidir leat é sin a dhéanamh. Agus dúirt, Bhuel, cén fáth? Agus dúradar, Bhuel, tá cuid de sna leabhair an-olc. Agus dúirt leo, Cé a deireann go bhfuil siad olc? Agus dúradar, Bhuel, deirimíd go bhfuil siad olc. Agus. Dúirt Leo, An bhfuil tusa chun leabhair a cheannach uaim? No. An cuma liom an gceapann sibh go bhfuil siad olc nó maith? No. Dá bhrí sin, díolfaidh mé gach leabhar Gaeilge i gcló agus sin é an rud a deirtear i litríocht fós, gach leabhar Gaeilge i gcló, is é an custaiméir a dhéanann amach an dteastaíonn uathu an leabhar a léamh nó ná teastaíonn. So má theastaíonn uathu léamh mar gheall ar, you know, Seáinín ag an bhfiaclóir, Tá sé sin ceart go leor. Is cuma linn. Aon leabhar is maith leat ba cheart go mbeifeá ábalta ar é a léamh aon áit is maith leat sa domhan agus tá tuiscint difriúil agus dearcadh difriúil i ngach áit sa domhan so b'in é an an tabhairt fé a bhí agamsa ná é sin. Ach ar deireadh an lae dúrt leo mar ní ní stopfaidís ag argóint liom, dúrt leo look, déanfaidh mé an socrú seo libh, priocaigí amach an chéad chéad leabhar dom, agus b'in é a dhóthain chun go bhféadfaimis an comhrá a chríochnú, agus dúirt, Tiocfaidh mé ar ais amárach chun an chéad chéad leabhar a phiocadh suas. So tháinig mé ar ais an lá ina dhiaidh agus bhí Pádraig istigh san áit agus dúirt Pádraig, cá bhfuil an céad leabhar atá ordaithe agam? Agus dúirt sé, bhuel, níl agam ach fiche. agus dúirt leis, Bhuel, cén fáth ná fuil agat ach fiche? Agus dúirt sé, Ní raibh fhios agam cad a bhí uait. Uair a chloig go leith ag argóint agus ní raibh fhios agam cad a bhí uait. So chuas amach go dtí an gluaisteán, bhí mo mhac a bhí ceapaim ocht mbliana d'aois agus m'iníon a bhí aon bhliain déag agus mac mo dhearthár a bhí seacht mbliain déag agus dúirt I have a job for you, tar isteach agus dúirt leo, Priocaigí gach duine agaibh fiche leabhar an duine. Agus dúradar, Cén saghas leabhar? Agus dúirt, Aon leabhar is maith leat. Más maith leat é toisc go bhfuil puiscín ar an gclúdach, tá sé sin ceart go leor. Is cuma liom. Just fiche leabhar an duine. Agus d'fhágamair an áit sin i mí Meán Fómhair 1999 le céad is fiche leabhar nó mar sin. Agus b'in é an slí a thosnaigh Litríocht dot com. agus tá sé ag dul ar aghaidh ó shin. Anois tá timpeall 6,000 teideal ann agus táimid ag aimsiú táimid ag aimsiú custaiméirí 60 sé thír gur cheannaigh daoine leabhair as Gaolainn. Níor, b'fhéidir go bhfuil fo-leabhar as Béarla ann, an chuid is mó acu is leabhartha Gaolainne atá ann agus tá siad le ceannacht, tá siad le fáil

terrorist state é nó rud éigin mar sin. Ach sin é an saghas, na fadhbanna beaga mar sin a bhíonn againn. So, baineann sé sin le, say, gnó na Gaolainne. Ar an dtaobh eile don scéal, ó thaobh leithéid Gaeltalk dot net, nuair a bhí, mé ag múineadh i San Francisco, bhíos ann ar feadh trí mbliana ag múineadh daoine agus d'fhan timpeall tríocha duine liom mar daltaí agus bhíodar ag baint ana-thaitneamh as na ranganna agus bhí ormsa athrú síos go dtí San Jose agus Silicon Valley agus d'fhágas tríocha duine i mo dhiaidh agus dúrt liom féin tar éis tamaill, look, ba mhaith an rud é dá bhféadfaimís daoine a mhúineadh ó aon áit, go bhféadfaimís Gaolainn a mhúineadh ó aon áit, so,

arbh ainm Tadhg Ó Suíne ar feadh cúpla bliain agus chuas isteach lá amháin, bhí Tadhg timpeall trí, naoi mbliana déag agus trí fichid d'aois agus ní raibh sé pósta. Agus chuas isteach oíche amháin, bhí sé ag múineadh Gaolainne do bhean agus thóg sé na headphones de agus dúirt sé, Jesus Tom, you know.

An bhfuil sí tar éis íoc as na ranganna agus dúirt sé, Tá. Agus, anyway, chun scéal gearr a dhéanamh de scéal fada, tá Tadhg pósta leis an mbean sin anois. So b'fhéidir, b'fhéidir, b'fhéidir, bhí, bhíos ag rá ina dhiaidh sin le Tadhg, an, an, an chéad gnó eile a thosnóimid ná cleamhnas dot com so cleamhnas cleamhnas dot com so sin sin Gaeltalk ach tá sé ann fós agus táimid ag féachaint ar an féidir linn daoine a dh'fháil chun na daoine cearta a dh'fháil chun é a chur ar aghaidh toisc gur chailleamair Tadhg le tá sé anois pósta is ní theastaíonn uaidh a bheith ag múineadh níos mó tá sé gnóthach so ansan thosnaíomar cad é an chéad, oh freastal, yeah, bhuel nuair a tháinig an tAcht Teanga isteach thosnaíomar Freastal chun aistriúcháin a dhéanamh agus ar dtús bhí, bhí an t-aistriúchán sin ar fad bainteach le you know gnótha, eagraíochtaí really, ní gnótha in aon chor ach eagraíochtaí rialtais in Éirinn agus ansan tar éis tamaill fuair, bhuamar conradh leis an Aontas Eorpach agus ins an lá atá inniu ann anois tá níos mó ná leath den, den aistriúchán atáimid a dhéanamh. á dhéanamh againn don Aontas Eorpach. So, is scéal, is scéal an-mhaith é sin mar tá daoine ag obair in áiteanna éagsúla, tá duine nó beirt de ghnáth istigh sa tigh againn agus tá na daoine eile ag obair, ag obair ón mbaile. Rud eile a dheineamar, so níl aon stop ar rudaí a dhéanamh ach na, nuair a chuas sa, go dtí an Áis ar dtús agus do, chonaic mé na leabhartha a bhí ag an Gúm, tá aithne agaibh ar an Gúm, agus d'fhéachas ar an liosta leabhar ar fad a bhí ag an Gúm agus bhí timpeall 2,600 leabhar curtha i gcló acu fan am sin agus do na leabhartha san a bhí curtha i gcló acu ní raibh i gcló fós ach timpeall 700. so bhí sé chéad déag leabhar imithe as cló. Now, chaithfeá ceist a chur ort féin, ar chuaigh na leabhair sin as cló toisc gur leabhair, droch-leabhair iad? Nó ar chuaigh na leabhair sin as cló toisc ná raibh fhios ag éinne go raibh a leithéid ann? Seans ollmhór gur chuadar as cló ná raibh fhios ag éinne go raibh a leithéid ann. So. Bhí sé beartaithe agam i mo cheann uair éigin go dtabharfaí cuid de na leabhair sin ar ais. Nílimid ach díreach tar éis tosnú air seo ach chuireamar ar siúl le déanaí Cló Litríocht agus an aidhm atá ansan ná cuid de na leabhair atá imithe as cló a tharrac isteach agus iad a chur i gcló arís. Is féidir linn é sin a dhéanamh anois, iad a chur i bhfoirm e-leabhair ar dtús agus ansan gur féidir linn iad san a chur ar fáil b'fhéidir go domhanda mar tá leabhartha an-mhaith amuigh ansin nár fhacaigh éinne riamh agus ba cheart, b'fhéidir, iad san a chur ar ais i gcló. So, bheadh súil agam go n-éireoidh linn é sin a dhéanamh. Rud beag eile ná baineann leis an nGaelainn ná localbooks.ie agus sin rud go mbeadh aithne agaibh air má théann tú, abair, go dtí Béal Átha an Ghaorthaidh nó má théann tú go dtí Cill Airne nó má théann tú go dtí. Muiríoch nó Baile na nGall, feicfidh tú leabhar mar gheall ar an áit sin agus ní fheicfidh tú an leabhar sin in aon áit eile. So an rud, an rud atá beartaithe againn le Local Books ná na leabhair sin a tharrac le chéile i suíomh amháin chun go bhféadfá iad a aimsiú in aon áit sa domhan. So sin. Sin é an chuid eile den scéal. Ach really, sin, na rudaí sin ar fad, ceapann tú, bhuel, nílim ag féachaint ar fear gnó anseo ach duine go bhfuil neamh-mheabhair de shaghas éigin air ag déanamh rudaí aite. Agus an fáth gur féidir liom rudaí aite a dhéanamh ná mar gheall ar na manuals sin ná léann Colm. Mar sin é an príomh gnó atá againn agus táimid ábalta an gnó sin a dhéanamh ó Bhéal Átha an Ghaorthaidh. Agus toisc go bhfuilimid. i mbaile beag ní déarfaimid iargúlta mar gheall ar Bhéal Átha an Ghaorthaidh, ní déarfaimid, tá sé lárnach, i mbaile beag lárnach in iarthar Chorcaí Is féidir linn fós é dhéanamh mar go bhfuil leathan banda againn agus d'éirigh le Bárd leathan banda a thabhairt go dtí Béal Átha an Ghaorthaidh sara raibh sé ag aon sráidbhaile eile in Éirinn agus ní hamháin sin ach nuair a thagann comhlacht you know, I mean, táimid beag go leor ach, é sin ráite, nuair a bhí fadhbanna go minic againn leis an, leis an leictreachas ag imeacht amach go minic agus chuireamar glaoch ar an ESB agus dúramar, you know, fix the bloody electricity, damn it, agus thugadar isteach an dara sreang ón dtaobh eile. So, fiú le, le comhlacht atá réasúnta beag, is féidir leo difríocht mhór a dhéanamh do, do bhaile beag mar sin. So tháinig an leathanband isteach agus tháinig leictreachas isteach. So sin rudaí ceapaim go gceart do daoine a bheith ag smaoineamh mar gheall orthu, gur féidir é sin a dhéanamh. Ach ó thaobh Bárd na nGleann nó Bárd Write nó na scríbhneoireacht teicniúil atá fé láthair, ceapaim go bhfuil timpeall seasca duine ag obair againn ar fad. Agus tá deichniúr acu san sna Stáit Aontaithe, tá cuid acu in Iosrael, tá mo mhac sa tSín fé láthair ag forbairt ansin, tá duine amháin in New Zealand. Agus an bhean sin in New Zealand, do thosnaigh sí sin ag obair dúinn i gCiarraí Theas agus do chaill a fear céile a phost agus ansan, D'aistrigh sé sin go New New Zealand agus tháinig sí chugainn agus dúirt sí, an féidir liom fanacht ag obair libh agus dúramar, sure, is féidir. So, um tá sí ag obair linn fós. So, I mean sin really, theastaigh uaim an scéal a thabhairt ó thús le scéalta beaga go dtí cá bhfuilimid agus is féidir leat aon rud is maith leat a dhéanamh na laethanta seo ó aon áit is maith leat agus sin é díreach atá